an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔkan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ sefula media bɔlɔlɔw sira fɛ nin wagati nin sangani kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa min sɔgɔlen b'an ka youtube sira kan ani an ka facebook sira ani sira o sira bɛ yen i sɔgɔlen bɛ sefula media la a siraw kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubagaw fo k'an lajɛbagaw fo bi an ye wele bila an ka belebele ma n'an n'a kun famana ka sababu kɛ baara ye sunkalo kɔnɔ u bɛ cɛsiriw la seba hadamadenw mɔgɔw ka se ka dilan cogo min na min alifa amidu kunta alifa amidu i salam aleykum waaleykum salam warahmatullahi taala wabarakatuhu sefulahi kɔni basi tɛ yen alihamdulila ala sɔnna ma inshallah i yɛrɛ dun kɔni basi tɛ an bɛ ala tanu an b'an yebaga mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ bɛ an na ani mɔgɔ o mɔgɔ tulo bɛ an na an b'u bɛɛ fo ni silamɛya foli ye ala k'an n'u kisi ala k'an n'u kunnaja inshallah a ka di i ka foli bila i kanubaga ni lajɛbaga ma donc mɔgɔ caman kun sigilen bɛ k'i makɔnɔ bi i nana kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'i ye an bɛ ala fo kosɛbɛ an bɛ an lamɛnbagaw fo an bɛ an bɛ an yebagaw fo an t'u sara sɔrɔ parce que adamaden toujours n'i bɛ ko o ko min kɛ i b'a kɛ mɔgɔw de ye bon mɔgɔw de tulo b'i la mɔgɔw de ɲɛ b'i la wa ni mɔgɔw bɛ ka baara min kɛ ni mɔgɔw bɛ ka a fɔ k'a ka ɲi ani k'u ye nafa caman ye a la a bɛ kuraji di baarakɛbaa ma i mana kɛ baara o baara kɛbaga ye tant que n'i bɛ ka baara in kɛ mɔgɔ bɛ k'i fo mɔgɔ bɛ k'a fɔ tiɲɛna an bɛ k'a jɔyɔrɔ ye ko ninnu na o kuma na o bɛ kurazi di an ma kosɛbɛ o de ye anw yɛrɛ sɛgɛn kun ye sefulahi a faamuya inshallah kunta an b'i fo kosɛbɛ a ka di i ka fayida i yɛrɛ mana fayida min kanu k'a di hadamadenw ma an ka sɔrɔ ka taa n'an ye ɲininkali kɔnɔ alhamdulillah ni fayida belebele nin ye sotigiw ta ye mɔgɔ min ka maa balota bɛ se maa bi naani maa bi duuru ma nin y'olu ta n y'a d'u ma ala kama fɛn ninnu sefulahi an b'a sɔrɔ ni gɛlɛya minnu ye an t'o jate an bɛ fɛn sɔrɔ ni cogoya minnu ye an t'o jate ni an ye fɛn o fɛn min kɛ sefulahi n'an ye nafa sɔrɔ a la an b'a di lamɛnbaaw ma u k'a kɛ yaasa ka nafa sɔrɔ a la parce que ni ni ne y'a kɛ ne bɛ nafa sɔrɔ o t'a bali ni e sefulahi y'a kɛ e bɛ nafa sɔrɔ o tɛ ne ta tiɲɛ o t'a bali ni mɔgɔ ba kelen y'a kɛ anw bɛɛ kɔfɛ olu bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ o bɛ se ka kɛ fɛn kelen min na o ye ala wele ni ala tɔgɔ de ye n'o tɛ hali ni miliyari b'i kunna n'i ye dɔ di kɛrɛfɛ mɔgɔ ma dɔ di maa tan ma o kɔfɛ dɔ bɛ bɔ wari in na mais dɔnniya kelen ni ismulahi azami don n'a jarabila ni a ka ɲi ni nafaw bɛ a la o tuma na maa ba kelen bɛ se k'a kɛ o bɛ dɔ de fara ala tɔgɔ ɲɛ kan o tɛ fɛn bɔ a la parce que ala ka minɛ de don n'i ye kelen ta tan bɛ fara a kan o tuma ala k'an bɛɛ sɔn o ma sefulahi a bɛ kɛ sɔgɔmada fɛ n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ yanni i ka kuma mɔgɔ fɛ

a bɛ n'a fɔ ni fiɲɛ mana foroko tɔ bɛ kɛ cogo min na i bɛ n'i yɛrɛ ye sanfɛ i b'a ye mɔgɔw b'i duguma i bɛ dugu caman kɛ ten sogo na o kumana ko n'i y'o ye dɔrɔn k'o ye ala tɔgɔ mustajabu sɔrɔlen ye i fɛ o kumana n'i ye nin kɛ sefulahi ko ala mana fɛn o fɛn min d'i ma k'a bɛ bɛn halala ma ala tɛ nafolo foyi d'i ma haramu dɔrɔmɛ kelen bɛ min na i bɛ fɛn o fɛn min sɔrɔ sefulahi ko i halala don k'a dun du cogo min ja k'i to ni ala tɔgɔ in kɛli kan ala tɛ fɛn ɲaaminen foyi tɛ s'i ma ala tɛ nɔgɔ ko foyi s'i ma ala tɛ haramu ubiyɛn kɔlɔlɔ nafolo foyi se e ma tanke ni e bɛ nin isimulahi lazamu kan k'a wurudi i mana fɛn min sɔrɔ a bɛ kɛ halala ye o kumana ni ala tɔgɔ in ala ka barika don a la ya hayu ya masa ɲɛnama ya qayumu ya masa min jɔlen bɛ ni a yɛrɛ ye a jɔlen bɛ n'a ka danfɛnw ye ya fardu ya masa kelen ya samadu ya jigi bɛ sɛmɛ masa min na an bɛɛ jigi bɛ ala de kan ya man lam yalid wa lam yulad masa min fɛn ma bange a ma fɛn bange foyi ma to a ye n'a ka kelenya tɛ kɔrɔ a kelen tor'a ka masaya la o tuma o ala bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ o ala bɛ jɔ ni e ka kow ye o kumana ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka barika don a la alifa miiri kunta jara n ye faja min di fɛn fɛn bɛna kɛ ala ka jaabi bɛɛ lajɛlen n'an bɔr'o la sisan n bɛ fɛ ka dɔn moriya yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ jɔn hadamadenya la wa moriya ala wele ala wele ala wele ka ɲi kojugu kojugu n'i ye ala kosuma ala yɛrɛ ko ten k'ale bɛ kosuma ala kosuma ye fila ye ala kosuma dɔ bɛ yen o bɛ kɛ ni zikiriw de ye ka kɔlɔsi ta ka fɛn dɔ wurudi waa tan i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ don o don ka duumɛ suratu siɲɛ ba kelen kan ani mɔgɔ min bɛ suratu siɲɛ waa tan kɛ aw tɛ kelen ye min duumɛnen don a ta kan o de bɛ nafa ni barika sɔrɔ a ta la o ta de b'a nafa ka tɛmɛ e min n'e fɛrɛla don o don don min i bɛ waa tan kɛ ubiyɛn hali i bɛ waa kɛmɛ kɛ mɛ min duumɛnen a ta kan n'a ka dɔgɔ ka lazimu o wurudi kan o tigi ta de bɛ nafa sɔrɔ a ta la ala mana den minnu sɔrɔ o bɛ nafa sɔrɔ ala wele la ala wele fila ye ala wele dɔ bɛ yen o ye ka kuranna aya sɛbɛn ubiyɛn ka duwawu dɔ sɛbɛn ka jiri dɔ kɛ a la paseke kuranna aya kelen o kelen n'a jiri don ka a nasi ko ɔ n'i y'o nasi ko i y'a kun ni hamina min ye ubiyɛn i ye laɲini min don ala tɔgɔ in kɔnɔ n'o ye a hawatimu ye ubiyɛn i ye ala tɔgɔ in i y'a hindu bɔ k'a jate bɛn ni i ka laɲini dɔ ye o kumana a jate bɛn n'i ka laɲini min ye i b'a nasi koli min kɛ nasi in koli de bɛ siri tigɛ bon tant que ko n'i ye an ka cɛkɔrɔbaw y'a fɔ an ye tant que ko n'i ye nasi da i farikolo kan nasi ko ka ban k'i kana nasi ko dɔrɔn ka fini don ka wuli ka taa parce que n'i ye nasi ko dɔrɔn k'i ka temps dɔɔni ta mikayila bina i bɛ kɛ ka min ɲini ala bolo mikayila bina a hijabu n'a haiba da i farikolo kan mais n'i wulila dɔrɔn ale tɛ segin n'a ye n'i y'a mɛn nana fɛn di mɔgɔ ma n ma n'a tigi sɔrɔ n seginna n'a ye caman de ten o kɔnɔna na hali n'i m'a tigi sɔrɔ i bɛ se k'a di mɔgɔ dɔ ma o b'a bila a ye mais mikayila de bɛ na ala yɛrɛ ka sebaya kɔnɔna na ka na ala tɔgɔ min e y'a zikuru ou bien e ye ala tɔgɔ min nasi sɛbɛn k'a ko mikayila de bɛ na a bɛna hijabu bila e kan o de kosɔn an b'a fɔ nasi ti ko ɲɛgɛn kɔnɔ ala deli ti ko ɲɛgɛn kɔnɔ a sababu ye o ka ca parce que kuranɛ nasi kuranɛ nasi jɛma e ka t'o ko ɲɛgɛn kɔnɔ tiɲɛ na ko dɔw a cɛ ka jugu kosɛbɛ hali n'a ma fɔ mɔgɔ bɛ a cɛ ka jugu kosɛbɛ ani fana k'i to ɲɛgɛn kɔnɔ tant que n'i bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ o de kosɔn a bɛ fɔ an ka maakɔrɔbaw b'a fɔ an ye ko n'i bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ k'i kan'i to ɲɛgɛn kɔnɔ ka kuma ko n'o tɛ fa b'i minɛ ou bien ko gɛlɛya dɔ b'i sɔrɔ sababu de b'a la parce que mɛlɛkɛ fila de bɛ adamaden kamankun kan n'o ye atidu i y'a faamu o kumana o mɛlɛkɛ fila in rakibu ni atidu rakibu bɛ kini fɛ atidu bɛ numan fɛ o tuma o mɛlɛkɛ fila in bɛ far'i la waati dama dama de n'i bɛn'i da n'i ye musotigi ye ou bien n'i bɛna don ɲɛgɛn na ou bien n'i bɛna i ka fini changer o kumana olu bɛ i fara ɲɔgɔn kan o waati mais n'i y'i to ɲɛgɛn kɔnɔ ka kuma dɔrɔn u bɛ don i nɔfɛ Kuma danga yɔrɔ filɛ nin ye parce que tant que olu ka baara bɛnnen bɛ sɛbɛnni de ma kuma lasurunya tant que ni e kumana dɔrɔn mɛlɛkɛ ye nɔrɔ de ye dɔw b'a fɔ ko mɛlɛkɛ bɛ se ka bila adamaden kaman kan cogo nɔrɔ de don lumière lumière de don i y'a faamu lumière bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ labɔ a bɛ se ka bɛn yɔrɔ fitinin dɔ fana ma ka kun yen fana o a bɛ mɛlɛkɛw misaliya kɛ yaasa a ka se k'a faamu o kumana n'i kumana dɔrɔn u bɛ don i nɔfɛ i bɛ siri sɔrɔ o kumana toujours n'i ye ala wele ko ala bɛ mɛlɛkɛ dɔ de yamari n'o ye mikayila ye tant que n'i ye ala wele n'a dugawu jaabira ko mikayila de ye garijɛgɛ tilabaa ye ale b'a garijɛgɛ d'i ma mais garijɛgɛ dɔw fana bɛ na mikayila ti b'o kalama o ye e ni ala yɛrɛ cɛ ye o ye ahlul baytu ka tawasulu dɔ bɛ yen olu ka aladeli sira dɔ bɛ yen n'i ye ala wele n'o o aladeli sira ye dɔrɔn o kumana mikayila yɛrɛ tɛ bɔ i ka garijɛ kalama o yɛrɛ t'o dɔn mhm. a f'o ma ko fatihul mubin mhm. ala bɛ dali kɛ mɔgɔ minnu ye mhm. k'a bange u ye k'a bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ ko bi kɔni karisa dɔ bɛ a bolo o kumana ala wele nafa fɔlɔ fɔlɔ ani ala wele ye fila ye fɔlɔ ye min ye nasi koli ani zikuru kɛli ala k'an bɛɛ sɔrɔ inshallah ça veut dire a b'a ala wele maa min i b'a fɔ dɛsɛbagatɔ mana s'a ma ni ala sɔnna okay. inshallah mɔgɔ o mɔgɔ anw ti ban mɔgɔ si la sofulahi mm. komi adamaden ko a ye ɲumanya kɛ ala ɲɛ b'a ka ɲumanyaw la mm-hmm. wa ala de bɛ aw sara ni a ye mm-hmm. bon karamɔgɔya ko la mm-hmm. anw bɛ ɲumanya min kɛ a la a tɛ se ka fɔ hakili t'a faamu ko k'a bɛ se ka kɛ i y'a mɛn mais anw b'o kɛ fɛn kelen dɔrɔn de kosɔn adamaden i mana kɛ baara o baara la i kan ka dalilu jira mɔgɔw ye o baara kɔnɔna na ça fait toujours i ka adamaden ka mɔgɔ dilan i k'o de hami n'a tigi bɛna fitinin min di e ma ye fitinin min bɛna d'e ma o tɛ foyi ɲɛ e ye a tɛ foyi ɲɛ hali n'a tigi miliyɔn de d'i ma a tɛ foyi ɲɛ an bɛ jamana min kɔnɔ ko bi denbaya tigi miliyɔn kelen tɛ foyi ye o tuma a tigi bɛna min d'i ma o tɛ min bɛna k'a tigi i b'i cɛsiri de min bɛna k'a tigi ye a tigi ka jɔyɔrɔ de y'o la an bɛ ala fo alihamudulila misaliya bolo ma sefula n'an ye baara kɛ mɔgɔ mugan mɔgɔ mugan sara da n'i y'a jate maa mugan o maa mugan maa tan ni wolonwula bɛɛ bɛ anw wele tile tɛ bɔ ka bin fiyewu a dɔgɔyalen mɔgɔ saba ye ni dɔ b'anw wele kunta nin ko in changé la wa fana anw tɛ lajɛli kɛ mɔgɔ si ye fo ka satisfaction sɔrɔ i ka lajɛli la k'a fɔ vraiment kunta ye min fɔ tiɲɛ don siga t'a la fiyewu i y'a mɛn bon moriya yɛrɛ ye min ye i b'a dɔn wa moriya ni mɔgɔ ɲumanya tɛ kelen ye o de kama ka mɔgɔ caman tromper moriya b'i n'a fɔ métier i ye fɛn dɔ kalan k'a sidɔn i bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ ni a ye a bɛ n'a fɔ sisan ne ka baara bɛ dan menuisierya ma i bɛ jiriw labɛn i bɛ fauteuilw labɛn i bɛ sigilanw labɛn i bɛ sediliw labɛn bon baara dɔ bɛ se ka ɲɛ i bolo dɔ ka baara dɔ fana tɛ ɲɛ i bolo i y'a faamu mais mɔgɔ ɲuman bɛ sɔrɔ moriya kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min kɛra mori ye i ye ala ɲɛsiran fara i ka moriya kan i ma mɔgɔ ka hakɛ dun i y'i cɛsiri ala weleli la i y'a mɛn k'i cɛsiri nasi kuli la k'i cɛsiri mɔgɔw dɛmɛni na ala kama i b'i to mori ye i bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye i bɛna se niveau dɔ ma a tɛ se e yɛrɛ ka nasi di mɔgɔ ma o b'a sɔrɔ ala yɛrɛ ye jabu dayɛlɛ e ye i ye musitajabu sɔrɔ ka ban i b'a fɔ a ka kɛ dɔrɔn ala b'a kɛ o tuma mɔgɔ bɛ na dɔrɔn a tɛ se k'a fɔ nin ni nin a tɛ se k'a fɔ ko karisa a bɛ taa a bɛ taa nasi sɛbɛn saraka in a tigi bɛ na dɔrɔn i b'a tigi tɛgɛ minɛ i bɛ dugawu k'a bɛ taa mɔgɔ bɛ dilan mais o tɛ kɛ fiyewu ni cɛsiri dan tɛ parce que duwawu kana dɔrɔn karamɔgɔ duwawu kɛ n ye o bɛ se ka o bɛ se ka jaabi hali san bi naani kɔfɛ mais ka duwawu kɛ mɔgɔ ye a ka jaabi sisan sisan sisan o ye mɔgɔ ɲumanya de ye o b'a sɔrɔ i ka niveau sera mɔgɔ ɲumanw ka niveau ma n'i kɔni min diyara e yɛrɛ o bɛ diya ala de ye e da la nɛn yɛrɛ bɛ kɛ ala da la nɛn o kɔrɔ ye min ye ni e kumana dɔrɔn ou bien ni e ye min laɲini dɔrɔn kun fayakun o bɛ kɛ mais o tɛ se ka kɛ fiyewu k'a sɔrɔ ni cɛsiri dan ni baara dan tɛ mais an ka mɔgɔ ɲumanya bɔ a la pewu hali ni morikɛ tɛ seli isumulahi azami dɔw bɛ yen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ murabitu mori yɛrɛ de kɔrɔ ye ka fɛn dɔ yɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ fiyewu kɔrɔ mɔgɔ min ka ko tiɲɛnen don pewu bɛɛ ko karisa ko nin y'a ka ko banna a tɛ dilan k'a ɲini ala fɛ k'a tigi ka ko ta ala bolo k'a dilan a tigi bɛ fɛn sɔrɔ fo bɛɛ bɛ kabakoya to mɔgɔ min muso n'a denw bɛɛ banana gɛlɛya ni fantanya bolo yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'a ka ko changer a bɛ fitinɛ ni balawu min na o waati ani siri ni juguya b'o ka waati ka siri ni juguya bɛɛ saraka k'a tigi yɛrɛ ka ɲɛnamaya taga ɲɛ saraka kɔrɔ ye ka saraka bɔ a tigi ka taga ɲɛ sɔrɔ a tigi ka garijɛgɛ sɔrɔ o tuma moriya de bɛ se ka ko tiɲɛnen dilan mɔlasurunya na ni ala tɔgɔ ye a faamu inshallah maa dɔ i ye mori i sigilen bɛ moriya kan n'o kuntala ka fɔra o b'an hakili jigin moribaw la n'an bɔr'o la ni maa min sera ma bɔ papiye ko gɛlɛya b'a la ni ala sɔnna papiye ko sugu fila an b'o dilan dilan cogo fila an bɛ ala fo ɲinan dama alhamdulilayi mɔgɔ caman ye an wele k'a fɔ k'u ye papiye sɔrɔ a dɔw ka ca san mugan ni kɔ ye o jamana ninnu kan alihamudulila an bɛ ala fo kosɛbɛ o tuma na papiye ko la an b'o kɛ mɔgɔw ye ni cogoya fila ye cogoya fɔlɔ an b'a tigi tɔgɔ ta a k'a bamuso tɔgɔ ta a bɛ dugu min na k'o ta ka lajɛli kɛ karisa min ye karisa den ye n'a bɛ nin dugu in na a b'a fɛ ka nin dugu in sigi papiye sɔrɔ a b'a sɔrɔ ni sababu jumɛn ye tuma ni lajɛli kɛra dɔrɔn lajɛli bɛ jaabi dɔ d'a ma lajɛli b'a fɔ a nin saraka in bɔ nin nasi in sɛbɛn a ye nin k'a ye nin k'a ye o tuma na n'o kɛra janfa bɛ tiɲɛ n'a sɔrɔ a tigi bɛ taa de a tɛ papiye sɔrɔ ou bien a bɛ taa o b'a munumunu de ou bien o y'a ka papiye yɛrɛ minɛ na pewu k'u bɛna kura d'a ma kura ma sɔrɔ o tuma n'i ye nin kɛ dɔrɔn ka janfa bɛ tiɲɛ papiye sɔrɔ i y'a mɛn o tuma na o dati b'a ta kalo fila ka taa se kalo saba ma mɛ ka se ka papiye sɔrɔ tile bi naani kɔnɔna na o y'a cayalen ye o kɛra papiye ko ye sa o o kɛra mɔgɔ min bɛ masa ɲini sa o o kɛra mɔgɔ min bɛ yɔrɔ dɔ ɲini sa o kɛra diɲɛ baara o baara ye bɛɛ ko min tɛ se ka kɛ an'i yɛrɛ jigi tigɛra ko min kɛli kan i ye baara caman kɛ a la a ma ɲɛnabɔ o kɔnɔ an b'o kɛ ni suratu latifu de ye an b'o kɛ ni latifu de ye i y'a faamu a baara cogoya dɔ bɛ yen o ye riyada sira ye riyada kɔrɔ ye jumɛn ye k'i dogo mɔgɔw la ka kɛ baara dɔ la waati min n'o baara waati i ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn ye ni ni ala yɛrɛ tɛ bara ni baara waati banna i bɛ bɔ i bɛ taa i ka ci la o ye riyada ye nka kaliwa bɛ yen kaliwa fin bɛ yen kaliwa ye i tɛ bɔ fiyewu ni mɔgɔ ma ɲɛ kaliwa fin fana hali i tɛ adamaden kumakan mɛn n'i ye kabakolo ye i ka kaliwa tiɲɛna n'i ye farikan si ye i ka kaliwa tiɲɛna o ye kaliwa fin ye i y'a faamu fɛn o fɛn bɛ adamaden sogo la ka taa fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye n'i y'o fɛn o fɛn a bɛɛ tiɲɛna hali mɔgɔ minnu bɛna dumuni d'i ma mɔgɔ minnu bɛna a bɛɛ sɛbɛn de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ sɛbɛnni k'i mago bɛ min na i b'a d'u ma o fana b'a fɛ min ka kɛ u bɛ sɛbɛnni kɛ u b'a ci i ma a banna ale juguya fɛ hali n'i den sara i tɛ se ka bɔ a kaliwa la n'o tɛ i bɛ san wolonwula kɛ i tɛ se ka segin ala tɔgɔ baara kan i b'o baara jɔni bi jɔni bi sɔn ka 20 miliyɔn jate k'a di karamɔgɔ ma bi a kɛra ti mɔgɔw la mɛ fɛn o fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ sisan fɛn kalite kelen a kalite ye nin ye o ni kalite kelen nin ye dɔrɔmɛ mugan ye mɛ ni kalite wɛrɛ bɛ yen o ye waa bi naani ne ye biki dɔ ye waa bi naani biki dɔrɔn de don a bɛ bila yan a bɛ sɛbɛnni de kɛ waa bi naani n'i ko mɔgɔ min ma ko biki waa bi naani a b'a k'i kunkolo ten k'a sɔrɔ a sanbaw b'a san e ka mugan in dɛ o bɛ sɛbɛnni min kɛ dɛ hali ji min b'e ta kɔnɔ o t'a kɔnɔ mɛ waa mugan don mɛ mun y'a kɛ waa mugan ye a kunkolo n'a daburu sanuji b'a la ou bien dɔw jaman b'a la dɔw ka ca waa mugan ye n ye biki dɔ ye mɛ a t'an ka jamana in kan a ka ca a ka ca waa bi naani a bɛ se an ka jamana wari waa kɛmɛ ni kuma biki den kelen biki fitinin a tɛ nin bɔ bonya na o kuma na fɛn valeur de bɛ se k'a caya o de bɛ se k'a dɔgɔya wa fana koba de bɛ koba wuli dɛ n'i ye koba o koba ye kana koba in lajɛ dɛ mun y'a kɛ koba ye i b'o jateminɛ fɔlɔ o kuma na ala wele tiɲɛ don ala tɔgɔw bi alihamudulila an karamɔgɔw ye fɛn caman jira an na hali bi an karamɔgɔw bɛ yen ala k'u mɛn an kɔrɔ ne ye moriw ka lagare de sefula yan n kɔrɔw bɛ yen u ka ca fayida kɛnɛ bɛɛ ye ne kɔrɔkɛw ye i y'a mɛn bɔn ka fara ka fana fɔ fana bɛ yen n fana kɛra kalanden ɲuman ye n ma yɛrɛ bonya ta fiyewu hali sini ne bɛ kaye ta ka taa ala tɔgɔ karamɔgɔ wɛrɛ fɛ ni fɛn min kɔni bɛ e bolo sefula n'a tɛ ne bolo ne b'a ɲini i bolo n tɛ n yɛrɛ bonya fiyewu i y'a mɛn o tant que n'i bɛ fitinin dɔ ta ɲini ka fara i ta kan i bɛ kɛ dɔnnibaa ye cogo bɛɛ la mɛ e ye fitinin min sɔrɔ n'e danna ni o ye a bɛ dan yen de o ala k'a bɛɛ sɔrɔ wa n'aw ni mɔgɔ min nana sɔrɔ i fa ye milliardaire ye kana sigi ten dɛ i b'a ye e kɔni ala ye shansi ba dɔ k'i ye i ti luwanse sara i ti dumuni san n ko dɔw bɛ dɔw b'u fa ka du kɔnɔ k'u luwanse sara u dumuni san ala y'e b'o la o kuma na e bɛ mun kɛ sisan i b'i cɛsiri fana ka dɔnni ɲini ka fara i fa ta kan i bɛ t'o cɛsiri de kɔnɔ i fana bɛ fɛn sɔrɔ yɛrɛ hali i mako tɛ kɛ fa ta la parce que an ye dugu dɔw ye dugu tiɲɛ ma se ka tila denkɛ cɛ mugan ni kelen a si ma se ka tan sɔrɔ ka sigi u fa ka tiɲɛ ka tila u ɲɛna o labanna ka taa wari in bila baitul mali de la fa sera ka miliyari caman de to a fa sera ka magazɛn caman de to bitigi magazɛnw mɛ bitigiw bɛɛ datugura ko gouvernement laban ko ka bitigiw dayɛlɛ ka magazinw bɔ a kɔnɔ i y'a mɛn u tila ka wari in bɛɛ ka telefɔni ɲɔgɔn wele wele telefɔni na ka wari in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa bila silamɛw ka waribon bila yɔrɔ la k'a di fantanw ma parce que denw ma se ka tan sɔrɔ ka sigi fa ka tiɲɛ ka tila u bɛɛ u si mako t'a la mun bɛ nin kisi mɔgɔ ma baara de b'a se baara de b'a ye ala k'an kɛ baarakɛlaw ye ala ka sɔrɔ ɲuman k'a ye moriya kɔnɔna la i bɛ karabali kan karabali i n'a fɔ jumɛn i b'a fɔ muso dɔ murutilen a cɛ ma ou bien cɛ murutilen a muso ma alihamudulila n ka diɲɛ bɛɛ ko fɛn tɛ kɛ k'a kɛ n ko moriya de kun ye sefula ye moriya de kun ye min ye bɛɛ ko ko min tɛ kɛ k'a ɲini ala bolo ala k'a kɛ moriya kun de ye o ye i y'a faamu wa bon ala tɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka bɔ ka baara fiyewu ni ko gɛlɛn tɛ bɛɛ ko kuma bi naani jɔra k'a fɔ ko nin muso in k'a t'a furu fiyewu ko n'a y'a furu aw bɛ jamana bila i ko muso kelen sɔrɔ k'a furu ala deli de bɛ se k'o kɛ bɛɛ nana jɔ sisan ou bien an maa bi naani an nana a bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ tɛrɛnin kelen na e ye wari bɔ nin ye wari bɔ nin ye wari bɔ nin ye wari bɔ an mɔgɔ tan ni kɔ a dɔgɔyalen mɔgɔ wolonfila a bɛɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔnin kelen na aw dun bɛɛ ka papiye b'aw bolo aw bɛɛ ta ye yɔrɔ ye o ɲɛnabɔ man di dɛ fo dɔ de ka jɛ i y'a faamu ala ka masaya d'i ma o ko la k'o ko sɔrɔ nin dɔrɔn de don ou bien gufɛrɛnaman ye yɔrɔ dɔ di e y'i ka wari sara o n'a ɲɔgɔn na e ta nana k'a la fu ye ka wari ma sɔrɔ o n'a ɲɔgɔn na ka ala deli kɛ ala ka se k'i bɔ degun ni koron kɔnɔ ala wele dɔrɔn de bɛ se k'a kɛ n'o tɛ foyi t'a kɛ ala k'an bɛɛ sababu ma ka muso karaba cɛ ye an b'o kɛ condition kelen e n'e ka seereya bɛ na an fana bɛ lajɛli kɛ n'a sɔrɔ e fana ye sɛbɛmɔgɔ ye n'a sɔrɔ walimuso tɛ parce que dɔw bɛna kasi k'a fɔ n ye muso furu kamalenbaw taara n'a ye furumuso don n ye fɛn bɛɛ k'a ye k'a sɔrɔ walimuso don u bɛ na dɔrɔn ka karamɔgɔkɛ fitinɛ yɔrɔ e cɛɲɔgɔn nana sigi i da la ka kasi ko cɛ wɛrɛ y'ale muso bosi a la e tɛ sigi bilen o e tɛ wari ɲini i tɛ sanu ɲini e bɛ ko bɛɛ de kɛ ale muso ka sigi a la jaa a muso tɛ a b'a fɛ ka walimuso de bosi o kumana o ko ninnu anw bɛ jateminɛ de kɛ fɔlɔ e nana eseke e ma na ni janfa ye fɔlɔ e nana ko nin ye muso eseke e muso an b'a lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ i muso don ɔ an bɛ cogoya kɛ a bɛ se ka segin i ma cogo min na o tɛ ko gɛlɛn fiyewu moriya kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ caman b'a fɔ o de ye ko gɛlɛn mɛ ni ala sɔnna ala ni kɔrɔw barika n tɛ ko gɛlɛn fiyewu moriya kɔnɔ ka muso murutira da muso bɛ muruti ni janfa de ye i bɛ muso ka janfa tiɲɛ dɔrɔn a bɛ segin ka na paseke muso bɛ taa ni jigiya de ye ka taa jigi da dɔ kan o kumana ni muso taara ni jigiya min ye a taara ni jigiya min ye dɛ i b'o de tiɲɛ n'a taara ba fɛ n'i y'a n'a ba bila ɲɔgɔn na a bɛ taa mun kɛ ba fɛ yen a furula ka ban a furula kɛlɛmisɛnnin nana i b'i ka minɛnw cɛ ka t'i ba fɛ yen i bɛ taa mun kɛ yen ayiwa o kumana i bɛ cogoya de kɛ ba k'a gɛn ni ba y'a gɛn sisan a bɛ na i fɛ yen cogoya t'a la i y'a mɛn parce que muso bɛ taa ni jigiya de ye a bɛ taa a kɔrɔmuso de fɛ yen a b'a ka minɛnw cɛ a bɛ taa terimuso de fɛ yen o tɛ maloya e bɛ bɔ i ka furu la ka t'i terimuso fɛ e terimuso tɛ furu la safurulayi o tɛ ɲuman ye dɛ walahi hali n'i ma baara kɛ o bɛ gɛlɛya a bɛ segin ka n'i bara o kumana n'a taara ni janfa min ye ni e jo bɛ kɛlɛ la e ma foyi foyi kɛ muso la a dimina n'a yɛrɛ fɛn misɛnnin dɔ kama

o cayara n'a bɛɛ a cayara dɛ bɔn nin hu ninnu de bɛ bonya bɔ yan komi n t'a fɛ k'a fɔ n'o tɛ dɔw b'a kɛ ka tulonkɛ kɛ o de kosɔn muso baara an t'a fɔ yɛrɛ di parce que dɔw b'a kɛ nin kɛkun de ye ka cɛ jigi tigɛlenw jigi tugu ni a ye ou bien muso somɔgɔw banna k'u karabaw ka sɔn mais n'i ye nin fɔ publiquement dɔw b'a ta ka taa sumu baara kɛ n'a ye ɲuman kɛtɔla i bɛ jurumu sɔrɔ o kɔni kɛcogo dɔ bɛ yen a bɛ taa kɛ ɲaman bɔn yɔrɔ de la ɲaman bɛ bɔn yɔrɔ min na sɛbɛn de bɛ taa don yen muso ka somɔgɔw bɛɛ bɛ kɛ kɛrɛn kelen ye k'an k'a di sefulahi ma maa si tɛ ban a woro de bɛ kɛ waa kelen ni kɛmɛ saba an ye côté la min fɔ sisan su saba de don u bɛɛ bɛ ban ni maa min ko k'a kana jɔ fiyewu k'a ti kɛ voyage dɔ bɛ cun a tigi kan voyage fɔsɔn ka ca dɛ a ka ca dɛ voyage ka kɛ ka wuli ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye ti voyage duman ye dɛ ala k'an bɛɛ sababu ni nin kɔni kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a fɔ ko muso somɔgɔw bannen don ou bien muso tɛnɛmuso dɔ bɛ yen o ye nataba ye waati bɛɛ a b'a fɔ ko waa tan ka na saga ka na o tuma na waati bɛɛ kɔni a ka d'ale ka wari de dun a man d'a ye ko min ka kɛ ou bien dɔ bɛ furuko la e taara muso min ɲini dɔ b'a ko kɔnɔ ou bien muso taara ɲini mɔgɔ minnu bolo mɔgɔ dɔ bɛ a t'a fɛ denmuso in yɛrɛ ka furu e ma parce que n'a furula e ma a bɛna hɛrɛ sɔrɔ o tuma na ni nin kɛra fɔsɔn fɔsɔn ye muso ka mɔgɔw bɛɛ bɛ sɔn ala bɛ sɔn muso bɛ k'i muso ye o fana ala bɛ muso in karaba ye fana furu kɔnɔ parce que ni muso ma karaba cɛ soyifula a man ɲi a man ɲi a man ɲi fiyewu ala ka masa ala sɔnna sabu i b'olu baara bɛɛ lajɛlen n kɔni moriya kɔni kɔnɔ kɔni soyifula an tɛ ko fila kɛ an tɛ mɔgɔ faga an tɛ fa wuli mɔgɔ la n'a bɔr'o fila la i mana fɛn o fɛn min ye ko adamaden mɔgɔ dilan sababu don an ti furuɲɔgɔnma fila kɔ don ɲɔgɔn ma an t'o kɛ fɛn fɛn y'a juguman ye sɛbɛn juguman sira kɔni an t'o fi a sɛbɛn o baara yɛrɛ i tɛ sɔn k'a fɔ anw yɛrɛ fɛn o fɛn ko de juguman ye k'i mɔgɔninfin dɔ sɛgɛrɛ ou bien karisa ye pilasi dɔ n b'a fɛ a ka bɔ a la an t'o kɛ ou bien karisa ka muso furu an t'o kɛ fo ka taa n sa mais ni kamalenba dɔ kɔni bolilen ni muso ye an bɛ cogoya kɛ kamalenba in b'i muso ba dɛmɛ wele muso bɛ segin ka na o kɔni siraw bɛ yen mais kɔni ka mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ kɔ don ɲɔgɔn ma an t'o kɛ fo ka taa n sa ka baara jugu kɛ mɔgɔ la ou bien ka mɔgɔ dɔ ka ko ɲɛnen tiɲɛ fo ka taa n sa an t'o kɛ hali n'an yɛrɛ ye min dilan ne m'a dɔn a y'a ta tiɲɛ kuma tɛ wali ta ɲɛnen ma o tuma na an kɔni bɛ yen soyifulahi kuma lasurunya na mɔgɔninfin bɛɛ kama mɔgɔ o mɔgɔ kɔni b'a la n'i b'a fɛ mɔgɔw ka dilan an bɛ o kama o kɔnɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka papiye sɔrɔ a baara fɔlɔ ye ni i ka ko bɛ lajɛ ka a saraka bɔ k'a nasi ko n'ala sɔnna papiye sɔrɔ o ye kelen ye o ko o ko bɛ taa kɛ kalo fila kalo saba ye mais ka se k'a sɔrɔ tile bi naani kɔnɔna na o ye latifu sira ye latifu riyada n'an donna riyada la tile naani de don yanni an ka don sagajigi jɛma an b'o faga sogo bɛ saraka a kɛra e de y'a faga i yɛrɛ fɛ yen a kɛra anw y'a faga laɲini dɔrɔn saga ka faga o tuma laɲini filanan ye min ye ni an bɔra tile naaninan sɔgɔma i bɛ sokɛ ɲini so cheval blanc jɛma o tuma n'o ye na ni wa naani alimami min ko mɔgɔw laseli ni bana y'a dɛsɛ mɛ a ye san caman kɛ mɔgɔw laseli ou bien a yɛrɛ de kɔrɔla a tɛ se ka laseli kɛ tuguni wa naani ni sokɛ bɛ taa d'o ma ne b'a baara k'i ye wa mugan duuru ne yɛrɛ ka baarakɛ wari y'o ye paseke ne tɛna saga sogo dun so in tɛna di ne ma ne ka baarakɛ wari ye wa mugan duuru ye o tuma na ni so in n'i yɛrɛ bɛ so ɲini ka na ni sagajigi wa ni dugawu dara a kan a bɛɛ bɛ kɛ i yɛrɛ ɲɛna ni nin kɔni kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye a ka ca ala fɛ yanni tile bi naani cɛ i ka laɲini bɛ sɔrɔ a mana ɲagami cogo o cogo a kɛra fɛn o fɛn ye mɛ nin bɛ kɛ fɛn gɛlɛnw de la ani fɛn baw i yɛrɛ jigi tigɛlen don ko min kɛlen na ala k'an bɛɛ sɔrɔ gosi la gosi i b'a fɔ i b'a dilan i b'a labɛn maaw ya seyifulahi
ne ye a labɛn dɔ ye mhm. ka a ma a ma tile tan bɔ fɔlɔ k'a c'a tigi ma pari mhm. k'ale taara ni jiri in ye labo la kuwa ko mhm. k'a lajɛ ni fɛn wɛrɛ t'a la a yɛrɛ walahi ala ni a ye kabako min ye a la ni ala cɛla la an bɛ sunkalo de la a yɛrɛ ye ne wele ka labo papiye rezilita ci ne ma a ko kunta n ye fɛn min y'i ka jiri in na n ma se k'a faamu ko farafin jiri bɛ se ka ne b'a ɲɛna farafin jiri yɛrɛ tɛ fɛn ye mɛ farafin jiri ka se ka nin kɛ mɔgɔ la ne ma se k'a faamu kuwa n b'a ɲɛna dɔrɔgu ou bien fɛn wɛrɛ de ɲagami b'a la ɔ n taara n filɛ nin labo kɔnɔ sisan labo rezilita filɛ nin ko jiri dɔrɔn de don an b'o kɛ ni jiri fasɔn bi naani ni kelen ye seyifulahi a bɛ rɛn ko ani ala ka ne ni lamɛnbaaw mɔgɔ sugunɛ sira ani pasa sira ni joli sira a b'o de netuwaye k'a jɛ n'i ye san bi wɔɔrɔ ye n bɛ kɛ i n'a fɔ san mugan duuru ka sɔrɔ fɛn t'i la wa n'i ye jiri in min ala t'i paralize fiyewu bana dɔw bɛ yen u bɛ adamaden bolo k'i paralize ou bien dɔw bɛ yen u sen bɛ dɛsɛ u kɔrɔ ou bien ni si avansera sen bɛ girinya f'u ka bere kɛ ka taa o tuma na n'i duumɛna jiri in kan n'i y'a tɛrɛtiman suwivi ni ala sɔnna a ma ala b'i kisi ka bɔ kɔrɔ kɔni dɛsɛ bɛ na jagoya la kuwa i tɛ kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin kɔni mɛ fɛn min ye alakaw ye n'o ye waakɛ minnu mɔgɔ yɔrɔ minnu bɛ dɛsɛ joona adamaden na o t'i sɔrɔ tɛgɛ ka dɛsɛ ou bien sen ou bien tulo ni ɲɛ ani dilannako o n'a ɲɔgɔnna ala b'i kisi ka bɔ a bɛɛ ma ala b'i ka ko sabati ala b'i farikolo sabati n'a kɛra mɔgɔ mɔgɔ kɔni ye alihamudulila mɛ an t'a di cɛganan ma a t'a fura an t'a di cɛganan cɛ fura n'a tɛ fura kɔni an t'a di cɛganan ma fiyewu a bɛ d'i ma mun na sabula o kɔni an t'a di an kɔni nafolo baara bɛ kɛ cɛganan ye fɛn o fɛn bɛ di mais fɛn min ye kunta ka cɛya jiri kɔni ye an t'a di cɛganan ma fiyewu hali n'aw bɛnna ko la ayi hali n'e ye miliyɔn di an t'a d'i ma f'i ka an ka taa furu de siri i ni dɔ cɛ an bɛ sɔrɔ k'a d'i ma fɔlɔ n'i k'a dɔn furu bɛ nin dɔ ni dɔ cɛ wala n'a ka mara n foto ci bon n'o bɛɛ bɛ jate filɛ i y'a ye o kɔni na fo seere ka sɔrɔ i la k'a fɔ k'e kɔni tɛ cɛganan ye an bɛ sɔrɔ k'a d'i ma n bɛ ka tiɲɛ de fɔ. mais maa min jamana kɔfɛ olu ta. maa min jamana kɔfɛ e mun kɛ o la. aa mais kunta dɔw muso t'i bolo muso b'u bolo yan. aa caman bolo tubabu. aa tubabu muso. problème t'a la ni muso kɔni b'i bolo an bɛ se k'a d'i ma mais laɲini min ye an t'a di mɔgɔ kɔni ma muso ti mɔgɔ min bolo. ɔ kun b'o fana na parce que fɛn min don a bɛ baara kɛ kojugu wa authentique de don parce que cɛ in ko ne ma k'ale ma deli ka farafin jiri ye parce que farafin jiri la i b'a min tile mugan tile bi saba ni dɔ bɔra i bɛ dɔ ta ni dɔ bɔra i bɛ dɔ ta mais ka jiri ta su kelen i k'o jaabi sɔrɔ su kelen k'o de la ale taara a di laboratoire la quoi parce que ale m'a dɔn farafin jiri bɛ se ka nin kɛ i y'a ye k'o fana ko n ye fɛn minnu fɔ a la ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ye ale ye sababu y'a la su kelen kɔnɔ ale ye sababu y'a la i y'a ye bon jiri kelen bɛ yen a bɛ se ka kuma bana wolonwula furakɛ k'o bi naani kelen fara ɲɔgɔn kan aa sufɛko b'a la dɛ awɔ ma nɔgɔn o kama na ni mɔgɔ min mago bɛ a la ala ka se ka kɛnɛya d'i ma i dusukun ka kɛnɛya parce que n'i dusukun fagara hakili bɛ faga o ye tiɲɛ i dusukun ka kɛnɛya hakili ka kɛnɛya nin jiri in n'i y'a ta ni ala sɔnna a ma ala b'i fara adamadenw kan minnu ka ɲɛnamaya assurélen don ni ala sɔnna inshallah a faamuya n'an bɔr'o la maa min bɛ n'u bɛ don ko la u tɛ ɲɛ sɔrɔ ko la u mana don ko o ko la laban t'a la laban t'a la o bon o bɔ o mɔgɔw bɛ yen k'a sɔrɔ dabali tɛ foyi foyi tɛ don dɔw bɛ yen ni adamaden bangena ka kɛ n'o don ye i n'a fɔ samedi wula fɛ ka don fitiri la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen tarata wula fɛ ka don fitiri la ni mɔgɔ min bangena ka bɛn nin don fila ma a ka ca ala fɛ a tigilamɔgɔ mana don ko ko min na ko daminɛ de ka di a laban man di a ko bɛ daminɛ ni balow de ye bɛɛ b'a fɔ karisa karisa mais laban bɛ lagosi a tigi bolo k'a sɔrɔ a tigi ka juguya tɛ k'a sɔrɔ a tigi ka tiɲɛni tɛ k'a sɔrɔ dabali fana tɛ tarata wula fɛ ani samedi wula fɛ ɔ mais dɔw ta fana ye u garisɛgɛ ka ɲi bon juguya b'u kɔ o o yɛrɛ ye ko dɔ kɛ min kɛ sababu ye ka garisɛgɛ langari o tigilamɔgɔw ka ko tɛ se ka dɔn ni lajɛli tɛ o kama na n'an ye lajɛli kɛ an bɛna dɔn k'a fɔ dabali tɛ wala i ye nin don dɔ mɔgɔ ye tiɲɛna i yɛrɛ bɛ ka ko dɔw de kɛ min kɛ sababu ye ka garisɛgɛ gɛlɛya ala k'an bɛn sababu ma siri bɛ maa min kan siri bɛ mɔgɔ min kan ka se ka siri tigɛ hali n'a sɔrɔ maa ba kelen kɛmɛ k'i juguya o ye suratu yasin daga de ale ka ɲi kojugu ya satwatullahi hulli uqdu ma rabitu ya ala ka masaya se bonya ala u ye siri ni janfa minnu kɛ ala siriw tigɛ sa wa shattat shamla al aqwami bina ikhtalitu ala n'u mana jɛ ka fɛn o fɛn min kɛ ne kama ne soyifulayi kama ala a bɛɛ tiɲɛ ala y'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na allahu akbar ala e de ka bon seyfullahi qatiluhum i ka panmuru de a kɛ ka jugu bɛɛ halaki k'u bɛɛ ta tiɲɛ wa kullama irtafa'u fi izzihim sakatu ne jugu mana fɛn o fɛn min ta kalamu la biyɛn na dabalifɛn na jiri la o n'a ɲɔgɔnna u mana fɛn o fɛn min ta u bolo k'u bɛna ne juguya n'a ye ala a bɛɛ ci u ma a bɛɛ ci u bolo k'a kɛ fɛn fu ye i y'a faamu o kumana nin ye soyifu duwawu de ye ka fara suratu yasin kan o kumana n'a kɛra ka di mɔgɔ min ma kɛcogo fila don kelen ni jala b'i ko kelen ni safinɛ b'i ko mɛ a kelen kelenna fɛn o fɛn min bɛ n'i y'a kɛ kabi n'i danna ala fɛ don min na juguya min ye n'i sɔrɔ mhm. dabali minnu y'i sɔrɔ mhm. janfa minnu y'i sɔrɔ a bɛɛ bɛ tiɲɛ mhm. mɛ ko sabali de bɛ ɲini a kobaga fɛ parce que n'i y'a ko i bɛ fɛn caman ye wa mɔgɔ min bɛ suratu yasin daga in ko dɔrɔn tigilamɔgɔ an b'a fɔ ka sabali u kana ta juru sara kɛ wa ni mɔgɔ mɔgɔ y'i wele soyifulayi aa cɛ yafa ma koyi a fɔ ko n yafara parce que a tigi tɔɔrɔlen don tant que ma yafa in fɔ a tɛ lafiya a tɛ lafiya parce que a tigi ye ko dɔ k'i kama mɔgɔ mɔgɔ man'i wele ko karisa yafa ma kana ɲininka ne ye mun k'i la a fɔ dɔrɔn n yafara i y'a mɛn wa fana mɔgɔ minnu fana ye juguya ni janfa k'i kama a bɛɛ bɛ tiɲɛ i bɛ tagaɲɛ sɔrɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ juguya tiɲɛ kɔni na suratu yasin an kɛ bɛ k'o labɛn bɛɛ ye o fanfɛla la nafolo nafoloko baara kɔni alihamudulila kɔmi ni ala sɔnna ma ni seli tɛmɛna suratul masadi maa caman ka demande bɛ yen mɛ seli yɛrɛ ani sunkalo yɛrɛ kosɔn a ma se k'a kɛ o kuma ni ala sɔnna ma ni seli tɛmɛna an bɛna maa hakɛ dɔ ta suratul masadi nafoloko baara la parce que segu ale baara ka ca kojugu sɛbɛnnikɛlaw ka ca u bɛ sɛgɛn bon a ka ca kɔ sunkalo fana na an ma maa caman ta a la parce que yanni sunkalo ka se saban na an ye maa hakɛ dɔ ta sunkalo fana daminɛ an ye mɔgɔ tan ɲɔgɔnna ta sunkalo sera tile tan ni duuru ma an ma mɔgɔ wɛrɛ ta suratul masadi nafoloko baara la bilen o tuma na ni ala sɔnna ma soyifula ni seli tɛmɛna an bɛna lajɛ ka suratul masadi maa dɔw ta o nafoloko baara la mɛ an bɛ ka nafoloko baara dɔ di sisan o ye waasini minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ wala o ye waa mugan ni duuru ye kɔni n'a kɛra siri bɛ tigɛ i garijɛgɛ bɛ foni nafoloko baara k'a fɔ i bɛ taa wari dɔ de bila kɛsi kɔnɔ ko dɔ bɛ fara k'a ye k'a fɔ fana i dalen don min wuli soyifulahi wari siyaki fila fana ta i garijɛgɛ de bɛ ɲɛ i mana kɛ baara o baara la i mana kɛ fɛn o fɛn n'a marché la i bolo i bɛ fɛn sɔrɔ a la ala k'an bɛɛ sɔrɔ inshallah kunta i ka kumakan laban bɛ yen inshallah bi kumakan laban an bɛ ala fo k'ala barikada sini sunkalo tile tan ani kɔnɔntɔn ye ala min y'o jira an na ala ka san wɛrɛ ta fara an si kan bonya ko minnu filɛ nin kalo in kɔnɔ nin kalo in ye promo de ye promo de kɔrɔ ye min ye ka sɔnnɔgɔya kɛ jɔnw ye kira dɔw ye ala kira mantonya ɲini u m'a sɔrɔ ka da nin kubaw de kan ala kira sallallahu alayhi wa salam a mandenw siw ka dɔgɔ maa min bɛ san kɛmɛ saba sɔrɔ an ka nin waati la a ka dɔgɔ dɛ san kɛmɛ saba san kɛmɛ saba yɔrɔ ka dɔgɔ i y'a mɔgɔ ye wa n'a ye fɔlɔ kabi i sera san bi naani ma safɛ kabi i kɛra adamaden dɔrɔn i kan k'i préparer saya kama saya bɛ préparer cogo di ɲumanya kɛlen nafila cayalen ɲumanya kɛlen i seko la ani i damajira la o kuma na toujours adamaden kan k'a dɔn k'a fɔ ko waati dɔ bɛ yen min tɛ bi ye i k'a ɲɛsigi o bɛ ɲɛsigi ni mun ye o bɛ ɲɛsigi baara de ye o bɛ ɲɛsigi ni cɛsiri de ye o tuma ala k'an bɛn sababu ma sefulahi ala ye ɲumanya caman k'an ye nin kalo in na nin sunkalo kalo in bonya kama ka tila ka waati kɛ nin kɔnɔ n'o ye leyilatoul kadiri ye n'o ye latigɛ su ye latigɛ su yɔrɔ nisifu sabani latigɛ sɛbɛnni bɛ daminɛ o de la a ko in yɛrɛ bi tanpɔn ta k'a kan o k'i bɛ k'a kan leyilatoul kadiri de o kɔnɔ k'a ta sunkalo kalo tile mugan ni kelen na fo ka taa bila tile bi saba la a bɛɛ leyilatoul kadiri ye parce que k'an k'a ɲini o de kɔnɔ mais maa fanba bɛnna mugan ni wolonwula de kan o tuma na bonya minnu b'a kɔnɔ ala k'a d'an ma baraji minnu b'a la ala k'a d'an ma latigɛ minnu kan ka kɛ ala k'an ta k'a la hɛrɛ ko mɔgɔw ka ɲumanya caya u k'an ɲɛ hali n'a kɛra complet kelen ye mɔgɔ min bɛ ni yatimɛden don ou bien garibuden don hali n'a kɛra complet kelen ye a kala yatimɛden dɔ ye a mana kɛ cogo o cogo kɔnɔ adamaden kɔni bɛ se ka complet kelen kala dɔ ye parce que denmisɛnninw bɛ ɲɛji bɔ kuma min na ni seli surunyana mɔgɔ tɔw bɛ nisɔndiya mais olu bɛ ɲɛji de bɔ o kuma na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko ala ye se dɔɔnin nɔgɔya i ye k'i ka ɲɛ i duguma mɔgɔ ma parce que i mana kɛ cogo o cogo i bɛ dɔ ɲɛ o kumakan de tun bɛ yen ka fɔ mɔgɔw ye ala ka sini kɛnɛ d'an ma ala ka laban ɲɛ ala ka sababu ɲuman a diyara an ye alifa miiri kunta ka nimoro zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-dix-neuf zéro deux 96 96 79 02 96 96 n'i y'a ko n ka appel laminɛ whatsapp kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka foli bila bɛɛ lajɛlen k'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh a k'an bɛn jan waati min na